nwatakịrị nwaanyị si na anọkata na o meet mmadụ na Facebook hmm? ya bụ nwatakịrị nwoke na nya na-akpa wee dị na mma mma na nya dị ịmago asụ nwoke dị caring dị nice asa ọmalịcha nwoke kpatagolo ego na ọ nọkatakwa ọ sụnye nke nwoke na ego ọ na-enye ya abụrọkwa obere ego ego ọ na-enye ya abụrọkwa obere ego ego ọ na-enye ya abụrọ ego ụmụazị ego ọ na-enye ya abụrọ ego ọ ya awapụta kịta anụ asị e na ọkwa anyị gaa ya kwuchie nwa azụ na onye keta ego onye keta ego anyị keta ego one day wee sị ya na ọ chọrọ ka o soro ya nọrọ na UK maka ya bụ nwatakịrị nwoke nọ na UK wee sị ya na ọ chọrọ ka o soro ya nọrọ na UK o wee sị ya na o nwerọkwa passport nke o ji enwe ego o ji agba visa ma ọ anyị process akwụkwọ ọ sị ya don't worry na ọ ga-arrange cha those things hmm. ya bụ nwatakịrị nwoke na mewekwa plans for the girl nke nwaanyị wee jee gwa nwanne ya nwoke wee sị ya ya nekwa o na onye a na nya dịkwa na mma bụkwa na onye a nwa bụ na ọ dị mma na arụ dị ya mma mana kịta na ọ sị ka nya soro ya ka o jee UK nwanne nwoke sị ya kee kwanụ i nwe passport ka ị ma ka ebe a ga-esi ebido ọ sị na nke nwoke sị ya don't worry na o sendịrị ya ego passport bido process wara ya papers otu a ka e si process gide ya bụ papers so process chaa nke nwoke kpọgote nke nwaanyị nke nwaanyị wee jebe UK o rukwe UK ọ sị na nke nwaanyị eche nke nwoke echangerọkwa o na nke nwoke echangerọkwa na ọ bụkwa ihe ọ bụ in fact na ọ nọkata duru ya jee hospital wee sị ya na ọ chọọ ka o check ya arụ ya ịmago na ọ ya achọ tupu ha eme ife di na nwunye ka ọ malụ ma blood type ya ma ịmago na arụ esikwara ya ike na o nwe ife ya bụ nwatakịrị nwaanyị wee kwete wee mee gịnị wee jee test na o jego nke izi jee nke abụọ meanwhile na nke nwoke emetụnụbekwa ya aka ọkwa ị ma ya ọ ya wụ normally nwoke apụta sị na nwoke ee eh, maka na o megolu nwaanyị nta mee ya imo na ọ ga-akwụkwa ya ụgwọ ya bụ inu anyị na-atụ o riri amụ ebune ji ibi ụgwọ na ị nakata ego nakata ego one day ị ya akwụ ụgwọ and ha nwa mazi ka ha ya-esi wee tinyere gị ị kwụọ ụgwọ gị ọ ya gwa gị mee ka ị ga-emerụ my dear sister na nke nwoke ananụbeghịdị anything na the least money nke nwoke e sendịgori ya bụ 100,000 least ego niile weeks months nya na ya kpa tupu o wee jebe ha kpara ọkwa one year wee merie ya papers UK nọ ya ka o luzikwa anyị amarozi ka ife si wee mezi nke nwaanyị wee chọpụta na nke nwoke a bụ human parts ka ọ na-ele no human parts human part abụrọkwa aka na ụkwụ no your internal parts ụmụ kidney na liver na kedu ọzọ ehe kidney liver kedu ọzọ o nwere ọzọ na-adị ọ na-elecha maka pancreas sef ọ bụ na ibu oke ụmụ nwoke bụ ihe na-enwe pancreas but ọ na-ele liver ọ na-ele na heart mhm. ihe ndị a bụ ihe ọ na-ele na nke anyị amarọ ka nke nwaanyị si wee chọfụta mana the next thing a mazi bụ na nke nwaanyị akpọbazie nwanne ya nwoke si ya nekwa na ọ chọrọ ịnata because na nke nwoke bụ ihe ji passport ya na ọ chọrọ ịnata mana ọ marọ ka ọ ga-esi wee nata ọ bụ ya bụ na-emewe video anụwa emewekwa this video wee chekie Facebook ya bụ nwata nwoke ọ bụrụ na Facebook picture ya bụ tipe tipe ma amarọkwudị na onye anwa bụ ihe bụdị ihe nọ na that video sef ya bụ picture ọ bụrọ onye social media na ọ pụta just o nwee onye ọ fụkwawa like ọ chatịkwa ya ịmago na ọ bụrọ onye ọ na-awa ọ pụta ọ na-egosi ịmago ndị maturity ndị ndị na-adị mature ndị ndị my privacy ndị bụ na fa just nwee Facebook just for the sake of it na ndị ọzọ na-enwekwa maọbụ a nọkatakwa a bịa na-ele anya na Facebook ịmago na ụdị ihe ahụ sọpịa ahụ ka a sị na-ejechakwa pụta ya bụ nke nwanyị as of now ka nọ UK I think na ọ fụ na ọ overhear call ya or na ọ fụ message na phone ya or something but na right now nke nwanyị na-asị kedu ka ọ ga-esi wee nata na ọ bụrụ na nke nwoke a ka ji passport ya kedu ka ọ ga-esi nata otu a nke nwoke ka ji passport ya kpọọ m na 07060485853 biko ọ bụ na o nwere alo ị chọrọ ịtụnyelu nke nwaanyị this is an opportunity ịkpọ m ka anyị malụ maka na okwu a mgbe m nụkwa ya asị m i kwuo okwu kịta a sị na ọ jealousy i kwuo okwu kịta a sị na anya ụfụ because ịma na ụdị ya nwee ike ị na-emelụ nwaanyị nwaanyị akpachie ọwụ ịmago na otu ụmụ nwaanyị si eme apụta sị gị na achọrọ ka a fụ ha man eh, ime snatch ha man keep it private ha man ịmago that kind thing ha man ụdị ife ahụ e ji anata ha man onwere onye na-agwa ya onwere onye ọ na-agwa onwere onye ọ ntụlụ ihe visa wepụta sọsọ onye ọ gwa bụ nwanne ya nwoke sọsọ onye ọ gwa bụ nwanne ya nwoke so ihe m chọziri ịjụ kịta bụ otu ọgbọ dịgo tight kịta nke ọ ma nnọkata nụ je sị nke nwoke ọ ma nnọkata kịta je sị nke nwoke ya nye ya passport ya akọwata ebe ihe o ji passport eme ị ka bịara abịa kee ihe i ji passport eme ọ sponsor gị ka ọ bụ o nwe ihe ị chọrọ ime na UK ya agwa maka nke mala anyị so but unfortunately ha ama ọ ma ngwa nwunye ya na ịghọtago mhm. privacy dịkwa mma o mana amarọ m ihe m nwere ike ikwu maka ya maka na otu ọ ka nọ UK anụwa mhm. life ya dị at risk because so ike anyị otu anyị nụrụ onu ya taa anyị nwere ike anyị ama nnụzi echi onye jechago test checkichaa vitals ya ọ bụrụ na ọ dị mma ịmago the next thing a chọbazie highest bidder a chọbazie highest bidder so ihe gbasara ihe ego a na-ekwu maka ya ọ dị very ego amaka ọ m ka e nyere ya mma ee eh, but anyway ya ekwe ka ndị ọjọọ fụkwa anyị ndị ndị destiny onye nọ eh, eh, ha ọ bụrọdị destiny helper cherekwa ahụ o nwekwara English ọ kpọkwara ya o ọ bụrọ destiny helper Hey, kezi English ọ kpọrọ mana something relating to that. Life ọ sị na destiny saver, ka ọ sị na life saver, na her life saver, something like that. Ịghọtago. So, amara m mmadụ na ọ bụ na hanwa bụ ife nọ na position nke nwaanyị a na ha akala ije jụba ese sịba kedu onye bụ nke nwoke a ha akala ije jụba ese jụba sị mba na fa achọrọdị ego jide ego gị ka m jide onwe m amarọ m kpọọ m na 07060485853 ma ọ kpọọ na 09155708347 hello evening kee ka i me adịkwa m ọyị kee afa gị na ebe i si akpọ m Mmeso o tekwa anyị akpago this year ee happy new year o oh. happy new year in february mm-hmm. no. o kwesịrị ịjụ ese tupu ọ gawa UK ka ọ before ọ nataba ego

Hmm. a na-emekwadị arrest evidence adịrọnụ girl ejiri evidence hello oji Mm. Okay. Mm. ma ọ bụ na ọ ya-ejidetenwu onwe ya aka ị ma na o nwe ụdị ihe ihe ị mara ma i mecha mara ya you will never be the same daalụ sọ daalụ yes unfortunately the girls na out of ịmago ụjọ ọ mara what to do ọ- ma o nwero anything o jidetenwu isi n'onye anwa ka ọ ya-eji wee tụ ya bụ nwatakịrị nwoke ịmago m, kpee ya n'aka ndị uwe ojii ehe so ịmagonu ka o si adị ụdị ihe ahụ o nwezi ike nke nwoke bịa because ụdị ndị a na-adị very sensitive o nwere ike ọ- ọ- ọ gụọzie langu- em, body language nke nwoke nke nwaanyị sorry ọkpachi na nwoke onye anwa na onwe ya so otu a nke nwaanyị si e, e, isi wee si ya enwe ndidi ka o nyochafute ma na ọ ga-afụ evidence otu aka nke nwoke ya-esikwa wee jikwa nwayọọ na-enyotekwa ka ọ mara ihe melu nke nwaanyị ji wee change gbanwe because in everything i kwugodoro n'ọnụ kwa ifu body language body language can always give you away especially na situation like this body language gị bụ ife ga-ebetray gị hello good evening Okechukwu kee ka i me anyị dịkwa ọyị Okechukwu ee eh, o nwe ihe m chọọ ịyọ gị amakwa m na eneghị anya na ị tọ m mana ndị ọrụ sị na afa m bụ aunty Chinazụ ị kpọọ m Chinazụ otu ọ dị m ka ị chọrọ ịnalụ m ọrụ m ị chọọ ka a chụọ m n'ọrụ ehe jisie ike o yes ọ Aunty Chinazụ amarọ m ụma akpọkwa na onwe m Aunty Chinazụ daalụ sọ oo nsogbu adịrọ oo hmm. ọ bụrụ ka Nigeria bụ ị je make the report ee a ga-ejidewe onye ahụ ma ọ bụ ya mebere gị okwu otu efugo leenụ nke a mee na Ghana kịta ọ kwa that lady ihe a kpọrọ fụọ ekwe nkwa na a ga na-ekwu ihe o jere ime o ruzi ebe ahụ dị onye kpọfụ ya wee sị na ọ ga na-return 400 cedis every day hmm. mana the lady ihe ọ na-eweta was na ya na-return 250 cedis ọ marọkwa na ashawo ka a kpọfụ ya ihe o merere na o ji nwere dodge apụọ fụ ndị police ebe a wee gwa ha n'ụmụ mekwe problem ya nwere dịka pụọ da ndị dodo evidence na ya chọrọ ịna You can't tell somebody na onye bịa visit gị and luckily enough ị ma onye na-eje ụdị ihe ahụ ticket a na-agba bụ to and fro so ọ bụrụ nke na o jiri ego a na-ekwe ka ịgba just to ticket na ọ ga-akwụ to and fro ọbjet ọfụrụ a na-eri ya ọfụ na ndị police a na-ebe akwụcha na-eju na street ebe niile ọ pụtara n'ebe ahụ report na-ekwu ihe problem ya wee tiwe mkpu sị

Ọ- onye na-asị na na o kwesịrị ịjụ ese before ọ natali ya ego ịjụ ya ọ ga-agwa ya eziokwu ị fụnugo onye na-eme ụdị ya ọ ga-abụ ịjụ ya ekwe ọ sị gị na ọ ya ka ya na-eme ndị asị gị na ya na-eme business gị na ya ma ebe ahụ so o nwedị ka ọ ga-esi ma except kịta o jere ebe ahụ so nwere ị ga-ata the lady ụta ihe a na-ekwugodo bụ na ebe ụta dị bụ na o nwere ike a na-asị asị dị na o ru ebe ahụ onye ọ na-amarọ na-enwego many people a na-ekwu through Facebook ahụ eme invite na hotel egbuo onye ahụ tupu ike ebe a ya ebe e nwe ike isi tara ya ụta ka esi ejekwu onye na-amarọ mana ọ bụ maka ịjụ ihe ọ na-alụ ọ na-ekwekwu ya so n'uche m kwa ya rọchụkwa ahụ n'elu ya dị better o ọ ka dụkwalọ m ikwe nke mepụrụ nkata dabọ ya kpọkwa awa eje ka o je so na-eje ebe ọ nke ka mee n'Enugwu ebe a Mm-hmm.
Daalụ sọ. Daalụ, daalụ, daalụ. Ezigbo mmadụ. Right, ị mago na-asụ onye bịara ọfụ ọ dị m sure na o nwe ike nke nwoke ahụ bidoro ọrịa otu o si amarọ m but ị ma na ife niile bụ exposure ihe niile bụ civilization o nwere ike ọ chọta ofu onye o nwe onye m ma o nwere onye m ma nwoke m ma nwa okorobịa nwa okorobịa gbasiri ike ka dị very young onye erube 40 years so nwunye nwaanyị ọ nụ ya nọ ebe 33 34 ị ma na nke nwaanyị ahụ ọ nụ anọrọ na social media ọ sị na o gogoro ya laptop goro ya ezigbote phone ọ tọgbọ ezigbote phone na-eyuzu amamụ phone ọsụ mkpọkpụ o nwere some people na-awa ya ha know that na anything gafe ọrụ oyibo maọbụ business ha na-eme fa achọrọzi ịma so long as na ha na-enweta ego na ha dị satisfied from ihe ha na-eme onye a na-agwa gị, ọ sị na si- laptop o goro ya how many years na ọ sị na ọ ma nwekwa laptop a nke bụ na nwunye ya ma nwe nwe laptop nke bụ na nwunye ya ma nwe ezigbo phone ọ nọrọ Facebook ọ nọrọ TikTok ọ nọrọ Instagram ọ nọ kedu ọzọ adị m sure na o nwere email i nwe ike isi anya mepepụ email sị gị ihe ọ na-achọ isend ya send ya na text message so sometimes ụmụ nwoke a na-abụ ndị dị very timid ka ha na-achọ ndị na ndị like fa privacy like themselves ndị bụ na fa maybe na ha ka just nọ si village gbagote city ma ọ bụkwa na ha nọ na city so onye nke a nwee ike ọ marọkwụdị what to do ụjọ ya na-atụ o nwe ike ị mara o nwe ụdị ihe ya discover onye trust onye na-ese onye somebody has been good to you ị mara na onye ahụ nwee wicked and bad ulterior motive behind ihe